Agus anois ar an líne tá Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir Raidió na Life. A Mhuiris, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, Darren. A Mhuiris, is é seo ár gcéad agallamh Gaeilge ar Near FM le breis is dhá bhliain agus tá 'fhios agam go bhfuair Raidió na Life gradam mór an tseachtain seo caite. Ar mhiste leat insint dár n-éisteoirí ar Near FM, a Mhuiris, dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoi cad é an dea-nuacht seo maidir leis an ngradam a fógraíodh an tseachtain seo caite agus an féidir leat achoimre ginearálta a thabhairt dúinn faoi conas mar atá ag éirí le Raidió na Life ó thús na phaindéime Covid breis is dhá bhliain ó shin? Sea, bhuel, ar an gcéad dul síos, go raibh míle maith agat as cuireadh a thabhairt dom bheith ar an gclár, Darren, agus agallamh a dhéanamh leat. Ehm, ón uair a chuala an dea-scéal, bhí áthas an domhain orainn agus ríméad an tseachtain seo caite nuair a fógraíodh muid mar bhuaiteoirí an ghradaim Stáisiún Raidió na Bliana ag Féile na Meán Ceilteach 2022. So is féile idirnáisiúnta í Féile na Meán Ceilteach, Celtic Media Festival i mBéarla, agus bíonn sé ar siúl i gceann de na tíortha Ceilteacha gach bliain. Is é saghas ceiliúradh ar na meáin Cheilteacha, bíodh sé sin meáin chumarsáide a bhíonn ag craoladh go príomha, baineann sé go mór leis na meáin chraolta go príomha ach meáin a bhíonn ag craoladh sna mionteangacha Ceilteacha nó díreach sna tíortha Ceilteacha agus bíonn cúpla lá, bíonn féile cúpla lá, trí nó ceithre lá ar siúl. i mí Mheithimh gach bliain mar a deirim bíonn sé i dtír éagsúil sna Tíortha Ceilteacha gach bliain so i mbliana bhí sé sa Bhriotáin sa Fhrainc agus b'in an chéad bhliain le tamall maith anuas sílim go raibh sé aon áit lasmuigh den Bhreatain nó d'Éire nó na hoileáin seo agus bíonn cineál ceiliúradh mór ar chúrsaí scannáin agus cúrsaí teilifíse go háirithe agus bíonn gnéithe a bhaineann leis na meáin fuaime ansin chomh maith, raidió, podchraoltaí agus mar sin de. So bhíomar san iomaíocht le sé gcinn de stáisiúin an bbc, stáisiúin raidió an bbc, le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Radio Galega ón Ghailís sa Spáinn, dar ndóigh ceantar, ceantar Ceilteach eile is ea an Ghailís. Mar sin áthas an domhain orainn, bhíomar, abair luaigh mé RTÉ Raidió na Gaeltachta ansin sa rannóg céanna linn, Bhí bbc Radio Scotland, bbc Radio Wales agus na stáisiúin eile ansin sna teangacha réigiúnacha ansin, bbc Radio na nGael agus bbc Radio Cymru, mar aon le roinnt cinn eile, bbc Radio Ulster agus Radio Foyle, mar sin just áthas dochreidte orainn, ní fhéadaim é a chreidiúint i ndáiríre so tá ríméad orainn. Agus maidir le do... Ok go on. Chuir tú an cheist maidir le conas mar a bhí ag éirí le Raidió na Life ó thosaigh an phaindéim. Bhí sé deacair ar ndóigh mar a bhí ar gach craoltóir agus ar gach duine ar domhan is dócha ach d'éirigh. In ainneoin go raibh deacrachtaí móra againn Sa chomhthéacs a bhain leis na deacrachtaí sin, d'éirigh go han-mhaith linn. Mar eagras craolacháin dheonach, mar stáisiún raidió deonach, bhí ghlacamarna an cinneadh go han-luath i rith na paindéime chun an stáisiún a dhúnadh. Bhíomar cúpla lá chun tosaigh ar na húdaráis. in Éirinn so ar an is ar an deichiú lá de mhí Mhárta dhá mhíle is fiche a dhúnamarna an stáisiún. Bhíomar ag breathnú go géar ar chúrsaí faoi mar a bhí siad ag titim amach go háirithe san Iodáil an uair sin agus na cásanna ag méadú ar ag ráta dochreidte agus an scanradh a bhí ar dhaoine ag an am sin. So dhúnamar sílim thart ar um, ceithre nó cúig lá sular fhógair an rialtas anseo go go mbeadh dianghlasáil iomlán ar bun. Agus is cuimhin liom an tráthnóna gur ghlacamar an cinneadh sin an stáisiún a dhúnadh. Is cuimhin liom labhairt leis an bhfoireann againn, Fearghal Saxe ár dteicneoir agus Emma Ní Chearúil ár gclár-reachtaire ag an am agus luaigh mé leo, Féach, beimid ag dúnadh an stáisiúin ach má tá bealach ar bith go bhféadfaimis clár beo amháin in aghaidh an lae nó ar a laghad clár nua in aghaidh an lae a chraoladh. Bheadh sé sin go maith ionas go bhfuil ar a laghad roinnt nuacht suas chun dáta á chraoladh ar an stáisiún gach lá agus bhí b'in cineál an sprioc a bhí os ár gcomhair ar bhonn láithreach ach ansin laistigh de thréimhse cúpla lá bhí ag éirí linn sé, seacht, ocht n-uair an chloig de chláracha nua a bheith ag dul amach ar an stáisiún gach lá. Saghas tháinig na craoltóirí deonacha go léir Laistiar den stáisiún saghas tháinig an fuinneamh sin ó na craoltóirí láithreach agus saghas gan mhoill ina dhiaidh sin bhíomar ag breathnú ar naoi, deich n-uair an chloig de chláracha, ní beo mar ní raibh an cumas sin againn na cláracha a dhéanamh céad faoin gcéad beo ach cláracha nua, cláracha a bhí á ndéanamh mar chláracha ar an raidió an lá sin agus ansin ag dul amach ar an stáisiún. So bhí sé sin dochreidte, bhíomar chomh sásta an spiorad sin a fheiceáil ó na craoltóirí deonacha agus b'in ceann de na rudaí a d'aithin na moltóirí ag Féile na Meán Ceilteach i mbliana nuair a bhronnadar an gradam seo orainn Dúradar é sin, an bhfuil a fhios agat go raibh sé ina bhliain thar a bheith dúshlánach do aon stáisiún raidió ach do stáisiún atá ag brath ar chraoltóirí deonacha gur sheas sé sin amach dóibh go mór. So táimid an-bhródúil as na craoltóirí deonacha agus gach duine a thacaíonn le Raidió na Life ar bhonn deonach as ucht gach rud atá déanta acu linn agus dúinn le linn na paindéime. Like agus ceapaimse go bhfuil Raidió na Life mar ceann de na stáisiúin raidió sainspéise is mó in Éirinn, nach bhfuil? Is dócha go bhfuil sé sin fíor, an ceadúnas sainithe atá againn ná stáisiún raidió pobail chomhleasa sin an Ghaeilge atá ar an téarma nó i mBéarla community of interest. station so tá is seachas pobal tíreolaíochtúil amháin is pobal atá ceangailte le chéile trí chomhleas nó sainspéis mar a luaigh tú féin agus dar ndóigh i gcás Raidió na Life 'sé sin an Ghaeilge. Tá stáisiúin phobail chomhleasa eile ann a bhaineann abair le cúrsaí creidimh nó le e. Coláistí atá lonnaithe gabh mo leithscéal, stáisiúin atá lonnaithe i gcoláistí tríú leibhéal agus dar ndóigh is pobal ar leith seachas díreach pobal tíreolaíochtúil ach pobal na hollscoile atá i gceist sa chás sin so sin an chúis go dtagann siad sin faoin sainmhíniú sin ach sea Is dócha tá Raidió na Life ceadúnaithe le bheith ag craoladh ar FM go dtí mórcheantar Bhaile Átha Cliath, bhuel, cathair Bhaile Átha Cliath go teicniúil atá sa cheadúnas ach tá muid ag breathnú ar dhaonra thart ar dhá mhilliún duine i mBaile Átha Cliath agus ar ndóigh cé go bhfuil muid dírithe ar chainteoirí Gaeilge go príomha, Um, tá muid dírithe chomh maith ar mheon dearfach i leith na teanga a chothú don ghnáth-éisteoir, b'fhéidir daoine nach bhfuil an t-uafás Gaeilge acu ach a thiúnálfadh isteach uaireanta trí thimpiste le Raidió na Life agus a chloisfeadh an Ghaeilge á labhairt ar chláracha comhaimseartha, ar stáisiún raidió comhaimseartha fuinniúil, um, blasanna cainte éagsúla le cloisteáil, mar sin go minic daoine ó Bhleá Cliath nó ó áit éineacht eile fán tír. a labhraíonn Gaeilge agus a bhfuil spéiseanna éagsúla acu, tá ceol do gach uile chineál faoin spéir le cloisteáil ar an stáisiún agus is dócha rogha an-fhairsing de chláracha. Mar sin táimid ag freastal ní amháin ar phobal na Gaeilge ach ar phobail éagsúla ceoil an-spéisiúil ar fud na cathrach agus ar líne agus is dócha leis na deiseanna atá anois ar fáil leis an saol digiteach ina mairimid is féidir le aon duine éisteacht le Raidió na Life ar líne chomh fada agus go bhfuil ceangal idirlíon acu mar sin cé gur i mBleá Cliath a bhfuilimid ag craoladh ar FM Ar líne, Táimid ag craoladh d'éinne ar mian leo éisteacht linn ó aon áit ar domhan, so bíonn daoine le Gaeilge ag éisteacht linn ó ar fud na cruinne agus ar fud na tíre. So is dócha go bhfuil an ceart agat go bhfuil, go bhfuilimid ar cheann de na, nó b'fhéidir an stáisiún comhleasa is mó sa tír. Ok, ceapaim go bhfuil daonra i mBaile Átha Cliath timpeall le 1.4 milliún daoine, ceapaim seo. Ach tá tú ag rá an bhfuil go bhfuil Raidió na Life ar fáil ar FM ar feadh, le haghaidh timpeall, timpeall 2 mhilliún daoine, an bhfuil? Níl, bhuel má bhreathnaíonn tú ar na figiúirí is déanaí ón daonáireamh, is thart ar 2 mhilliún. Tá a fhios agam nach bhfuil figiúirí 2022 foilsithe go fóill ach bhí sé tuartha ag an bPríomh-Oifig Staidrimh, an CSO, sna figiúirí is déanaí a bhí foilsithe acu siúd maidir le tuar ar líon na ndaoine a bhí ag cur fúthu i mórcheantar Bhaile Átha Cliath. go mbeadh 2.1 milliún duine ina gcónaí i mBaile Átha Cliath i 2022. So, sin na figiúirí atá ar fáil dúinn. Is dócha beidh le feiceáil cad a thagann amach le torthaí an daonáirimh, ach is féidir a bheith measartha cinnte gur breis agus 2 mhilliún duine atá mar dhaonra ag Baile Átha Cliath anois. Mar sin, thart ar 40% de dhaonra iomlán Phoblacht na hÉireann agus dár ndóigh pobal an-shuntasach ar fad é sin. Níl aon stáisiún raidió pobail sa tír ag craoladh go dtí aon cheantar chomh mór leis sin. Na stáisiúin, abair, gnáthstáisiúin raidió phobail atá dírithe ar cheantair thíreolaíochtúla ar leith, Cosúil le Phoenix FM, Near FM nó Dublin South FM, Liffey Sound FM, má táimid díreach ag breathnú ar Bhleá Cliath. Tá siad dírithe ar cheantair measartha teoranta agus ceantair ina bhfuil daonraí áitiúla ar leith ach tá Raidió na Life dírithe ar cheantar i bhfad níos mó sin le mar a deirim thart ar dhá mhilliún duine ach ar ndóigh Tá líon na gcainteoirí Gaeilge laistigh den daonra sin níos ísle ach fós féin, an rud a deir muid i gcónaí ná bíodh agus go bhfuilimid dírithe ar phobal na Gaeilge, go bhfuilimid ar fáil agus go bhfuilimid ag iarraidh tionchar a imirt ar an mórphobal chomh maith. So fiú daoine nach labhraíonn Gaeilge, Abair, ceann de na rudaí a chloisimid go minic nuair a bhíonn daoine ag tabhairt aischothú dúinn, gnáthdhaoine, an tiománaí taxi a shuífidh tú isteach i dtaxi leis agus tosaíonn an gnáthchomhrá, bhuel, cén cineál oibre a dhéanann tú féin? Bhuel, oibrím i stáisiún raidió. Ó, yeah, cá háit? Raidió na Life. Ó, Agus bheadh an comhrá seo ag tarlú i mBéarla, that's one of my favourite radio stations, I love the music they play. So b'fhéidir nach mbeadh Gaeilge ag an té a éisteodh le Raidió na Life ach fós tá clú ar an stáisiún i measc pobal níos leithne ná díreach pobal na Gaeilge. Agus arís táimid an-bhródúil as sin. Don chuid is mó tá Raidió na Life ar fáil ar FM timpeall mórcheantar Bhaile Átha Cliath ar fad, an bhfuil? Sin é. Tá, tá, tá, táimid ar an eolas go bhfuil bearnaí áirithe sa chomhartha ach an limistéar oifigiúil lán-cheadúnaithe againn ó Údarás Craolacháin na hÉireann, an BAI, ná cathair Bhaile Átha Cliath laistigh den M50, rud atá tar éis. cúlú méid áirithe thar na blianta abair nuair thosaigh an stáisiún ag craoladh i dtosach bhí ceadúnas aige craoladh go dtí mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Ansin laghdaíodh an ceantar diaidh ar ndiaidh. Baineann sé seo le polasaithe ceadúnaithe an Údaráis go háirithe agus muid sainmhínithe mar stáisiún raidió pobail agus mar gheall ar an rud sin go mbíonn ceantair níos lú i gceist ach mar a deir Mórcheantar Bhleá Cliath i ndáiríre atá i gceist agus arís ar líne anois táimid ar fáil d'aon duine agus breathnaíonn muid ar sin mar fhorbairt dhearfach. Tagann féiniúlacht Bhleá Cliath, Raidió na Life, Ón ré inar bunaíodh an stáisiún, tháinig grúpa daoine le chéile i dtreo dheireadh na 1980idí. Measaim go raibh an chéad chruinniú faoi Raidió na Life féin a bhunú gur tharla sé in 1988. Ní raibh mé féin ach i mo leanbh ag an am sin ach ar ndóigh ní raibh an teicneolaíocht ann an uair sin le bheith ag smaoineamh ar rud níos leithne ná ceantar Bhaile Átha Cliath. Ach is éard a deir muid anois ná go bhfuil muid dírithe ar phobal na Gaeilge i gcoitinne. Bíodh siad i mBaile Átha Cliath, an rud ar bunaíodh Raidió na Life lena dhéanamh, nó go náisiúnta, an rud a dhéanaimid an-chuid anois, nó go hidirnáisiúnta arís, bíonn daoine ag éisteacht linn ar fud na cruinne ar líne agus daoine go deimhin ag glacadh páirte sa stáisiún ar líne ó ar fud na cruinne. Mar sin breathnaíonn muid orainn féin mar níos mó ná stáisiún pobail áitiúil. OK, níl ach cúpla ceist eile fágtha agam, a Mhuiris. Tá sé suimiúil, ceapaimse, mar a dúirt tú ag tús na hagallaimh, fuair an stáisiún gradam sin, stáisiún raidió na bliana ag Féile na Meán Ceilteach, agus ní hé seo an chéad uair a bhfuair an stáisiún an gradam sin, nach bhfuil? Sea, bhuamar an gradam céanna i 2013, naoi mbliana ó shin. Ar ndóigh gach aon bhliain bíonn, ní hé go mbíonn an líon iomlán ceannann céanna d'iomaitheoirí luaite mar ainmnithe sa chatagóir gach bliain ach bíonn. istigh agus amuigh ar abair 8, 9, 10 gcinn de stáisiúin, so i mbliana bhí 9 stáisiúin san iomlán luaite, muid féin san áireamh, agus mar a deirim an t-ocht stáisiún eile a bhí luaite is craoltóirí seirbhíse poiblí iad, so acmhainní móra taobh thiar dóibh, leithéidí na RTÉs agus na BBCs. So is dócha in imeacht na naoi mblianta sin ó shin bhí an bua ag. don chuid is mó stáisiúin eile stáisiúin mhóra eile so bhuaigh RTÉ Radio 1 fiú é bliain amháin tá sé buaite cúpla uair ag Raidió na Gaeltachta thar na blianta agus ag BBC Radio nan Gàidheal dar ndóigh stáisiún an stáisiún réigiúnach ag an BBC atá ag freastal ar chainteoirí Gaeilge in Albain. agus bhí sé buaite againn i 2013 b'in an chéad uair riamh i stair na féile. Bunaíodh bhí an chéad fhéile ar siúl i 1980 agus b'in an chéad uair i 2013 gur bhuaigh stáisiún raidió pobail an gradam seo agus ansin bhuaigh ár gcairde i mBéal Feirste, Raidió Fáilte, é i 2018. agus le ceithre bliana anuas is Raidió na Life an t-aon stáisiún raidió pobail a bhí ainmnithe fiú sa rannóg so is rud mór atá ann dúinn nuair a éiríonn linn ainmniúchán a fháil do theideal chomh mór le seo agus bíomar an-sásta na hainmniúcháin sin a fháil, gach bliain le ceithre bliana anuas ach tá ríméad orainn an gradam féin a thabhairt linn i mbliana. Is onóir mhór dúinn é. Míle comhghairdeachas. OK, an uair dheireanach a labhair muid ar Near FM arís labhair muid faoin nuacht a d'fhógair sibh sa stáisiún cúpla bhliain ó shin ag rá go mbeadh sibh sásta an bhearna a líonadh agus go mbeadh sibh sásta a bheith mar stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge ag craoladh timpeall an stáit nó oileáin ar raidió ar FM. Chuala mé le déanaí freisin go bhfuair stáisiún Chonradh na Gaeilge, Raidió Rí-Rá, tuilleadh maoinithe freisin. An bhfuil aon nuacht maidir leis an pholasaí seo, a Mhuiris, agus an gceapann tú go mbeadh comórtas idir Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá chun an ceadúnas sin a fháil, sé sin Má tá an maoiniú ar fáil ón stát? Sea, bhuel, an rud, an rud a deirimid muidne i gcónaí ná gur léir ag an bpointe seo níl ach aon stáisiún raidió lán-Ghaeilge amháin ar fáil go náisiúnta ar FM, ar ndóigh sin rté Raidió na Gaeltachta. Agus ar ndóigh tá an, tugann an t-ainm le fios cad a dhéanann Raidió na Gaeltachta, tá siad dírithe ar chraoladh chuig an nGaeltacht agus chuig na ceantair áitiúla Ghaeltachta. Má thiúin, má thiúnálann tú isteach le rté Raidió na Gaeltachta, cé gur stáisiún é atá ar fáil go náisiúnta, An-chuid de na cláir atá siad, na cláir chainte, tá siad dírithe ar chúrsaí áitiúla, ar nuacht áitiúil atá ag titim amach i gceantair bheaga Ghaeltachta don chuid is mó. Mar sin, má thiúnálann tú isteach mar dub ar nós muid féin agus má chloiseann tú clár nuachta atá ag déanamh tagairt do chúrsaí ar an gCeathrú Rua nó sa Daingean nó ar na Doirí Beaga nó pé rud é. Ar shlí ní bhaineann sé sin leat agus tá tá pobal náisiúnta Gaeilge atá i bhfad níos mó ná an an príomhphobal labhartha Gaeilge atá ag cur fúthu sa Ghaeltacht agus caithfidh mé a rá Is de bhunadh na Gaeltachta mé féin, is as an nGaeltacht mo thuismitheoirí agus as dhá Ghaeltacht éagsúil, mar sin tá mé an-choinsiasach faoi thábhacht na Gaeltachta mar phríomhfhoinse na teanga agus mar phríomhfhoinse shaibhreas na teanga agus tá sé thar a bheith tábhachtach seirbhís a chur ar fáil do mhuintir na Gaeltachta. Ach an rud a deir muidne ná, Tá bearna mór ansin ó thaobh an dara seirbhís náisiúnta so rud éigin ar nós 2FM na Gaeilge nó rud éigin a fhreastlódh ar dhream níos leithne ná muintir na Gaeltachta féin agus go háirithe rud a chlúdódh cainteoirí nach iad an Ghaeilge a gcéad teanga nó an teanga ina bhfuil siad lán chompordach á labhairt ach go ndéanfaí iarracht saghas rochtain ar an nGaeilge a thabhairt do na daoine sin, cláracha a bhaineann le hábhar go mb'fhéidir nach spéis acu iontu a chraoladh do na daoine sin, ceol a chraoladh a mheallfadh daoine go mb'fhéidir nach n-éisteann siad leis na gnáthstáisiúin pop cheoil a bhfuil an-chuid acu ann, mar sin ní hé go bhfuil aon bhearna sa mhargadh ansin ó thaobh soláthair ábhair, pé rud faoin teanga. Mar sin, dar linne, tá tá spás soiléir ansin sa mhargadh do stáisiún náisiúnta a bheadh líonta go han-éasca ag Raidió na Life ach na hacmhainní cuí a chur ar fáil chuige sin. Níl ach triúr foirne lánaimseartha fostaithe i Raidió na Life, mé féin san áireamh, mar bhainisteoir agus an dhá thrian eile den fhoireann lánaimseartha ná teicneoir amháin agus clár-reachtaire amháin agus sin foireann lánaimseartha Raidió na Life. D'fhéadfadh Raidió na Life, tá an gradam iontach seo buaite againn i gcomórtas idirnáisiúnta mar stáisiún raidió na bliana i measc na stáisiún Ceilteach, dá dtabharfaí tuilleadh maoinithe dúinne le tuilleadh oibre a dhéanamh ar ardchaighdeán. Creidimidne go bhféadfaimis an stáisiún, an dara stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge is fearr dá bhféadfaí a chur ar fáil, creidimidne go bhféadfaimisne é sin a chur ar fáil. Mar sin, sin an rud atá uainne a dhéanamh. Measaimid gur sin an rud go go bhfuil bearna mhór ansin ó thaobh soláthair seirbhíse mar sin agus ag an bpointe seo tá sé tá sé sin tugtha le fios againne d'Údarás Craolacháin na hÉireann, do Fhoras na Gaeilge, tá sé curtha in iúl againn go poiblí mar sin tá sé faoi na húdaráis anois polasaí a chur ar polasaí a fhoilsiú. a dhéarfaidh leis an saol mór cad tá ar intinn acusan mar cheadúnaitheoirí agus mar rialaitheoirí agus mar mhaoinitheoirí a dhéanamh. Ach sin an áit a sheasann Raidió na Life air sin, measaimid go bhfuil gá leis agus creidimid creidimid go go bhfuil an cumas agus an taithí agus an saineolas againne chun é sin a chur i gcrích.